nke ndị University of Ibadan wubere ee prọfesọ Onwuejeogwu na ndị otu ya ndị ọnwa nọ n'isi bụrụ onye isi ọka wee na-akọwara ụwa niile ma ndị ọcha ma yunivesiti dị iche iche abịago ebe a ụmụ akwụkwọ dị iche iche abịago ebe a nke mụnwa fụ n'anya ee anyị na-ekele gị chineke ya agba gị ume anyị ji onwe obere ife anyị were ya si na anyị wee kụọ aka wee bata n'obu gị Ewo.
Ee, ọjị unu ji wee bịa n'obu m na mmanya ọkụ ekele m ụzọ nne ịma na ihe igbo ji wee biri ọjị ya ka e ji akpọku chineke ya na mmanya ọkụ wee na-asị na nkelele unu ebe si wee weta ego eji wee go ihe ndị a wee wetara m mụ na ndị otu maka anụchakwa ha ọkụ anyị na-ekele unu wee na-asị na chineke ya agọzi mmadụ uru mmaji n'aha onye nwe anyị na-aba ndị ahụ ise ka ịtụziere anyị karịa wee kọwazie na anyị akụkọ ndị obodo ahụ nụta biko ihe ka a banye n'obu ka ịkọwazi onye ị bụ
mụnwa bụ maazị Anthony Akunne mụnwa bụ onye isi na-echekwa ụlọ ọkpụ a kuretọ of Ọdịnanị muziọm Nri This museum was established in 1972 by late uh, Professor Onwuejeogwu of the Institute of African Studies in Ibadan. Uh, ife kpata eji mepe museum a bụ through late Professor Kenneth Dike bụ Vice Chancellor, first indigenous Vice Chancellor, University of Ibadan. oge ọ travelụ na 1965 o jere Europe America wee wee jee na museums dị iche iche na mba ebe ọ gara wee wụ na i luo n'ime ya museum ihe ọkpụ niile dị ebe a ọkala bụ from na Nri ka e nwetara ya maka na international dealers on antiquities bịa na be anyị na-ego ihe dị ebe anyị amara ọzọ ka Onwuejeogwu bịa akọwala anyị ụlọ ọba so eh, late prọfesọ dike bụ vice chancellor university of ibadan wee si na enwere na anyị emepe museum na nri ebe ọ na nri bụ isi igbo bụrụ ebe ife ọkpụ dụ bụrụ ndị mala maka omenala na ihe dị iche iche eji wee mara ndị igbo e wee mepee museum ya ba 1972 18 March 1972 eri mgbe ahụ wee ruo kịta museum a na-eghe oghe ndị mmadụ na-esi mba dị iche iche ma obodo ndị ọcha bịa na-enene ihe dị ebe a na-akọwakwara ha ihe gbasara omenala ọ ya ka nsị ka nkọwara unu ka anyị banyezie n'ime ka unu wezela anya unu wee fụ e, onye nke a bụ prezident PG prezident jeneral of Nri Progress Union onye nke a bụ Dr. Eh, eh, Charles Tabansi ọ nyanwa renovate this building ọ bụrọ etu a ka building na-adị before mana ọ nyanwa destroy ka wee renovate ya ọ dịzi etu ọ dị kịta maapụ dịgasị nọ kedu ife akpọ maapụ dịgasị nke a bụ obodo ụfọdụ dị n'Igbo culture area nke a bụ the extent of hegemony ndị Nri chịburu n'oge gboo nke a bụ Nri kingdom our symbol then nke a bụ patterns of movement of uh, Igbo people and their culture. Ị gụọ nya ọfụma ị fụ ebe a kọwara ọfụma. Our culture, our heritage, our pride. Ndewo. Uh, Nri kingdom and hegemony, Eze Nri, and the approximate reign period. Nri malite na 900 AD wee chịba ọ nya ka e ji akpọ ya Nri kingdom. Anyị enwego eze iri na isii eze nke mbụ bụ Nri Ifikuanim 1043 1158 ọ chịcha Nri Namoke from Diodo vileji wee banye 1090 1151 Nri Buife from Obeagụ nyanwa unify ọfọ na alọ e ji achị ọchịchị na anị ya ndị of Agụkwu and Diodo 1151 to 1252 Nri Ọmalọ Uruọjị

Nri Enwenetem Agbadana 1724 to 1794 then Nri Enweleana first Obeagụ 1795 to 1888 Eze Nri Ọbalike Uruọjị dis Ọbalike nyanwa na Igbo Eze Nri oge ndị ọcha batara wee nye nsogbu ya arụrị nne o wee nwụrụ n'ike maka ndị ọcha batara chọọ ka ha kọnvat ndị Igbo na ndị Nri to kọlchọ ndị ọcha mana ọ dịcharọ ya mma Ọ chịrị na 1889 nwụọ na 1936. Den Nri Jiọfọ sekọndụ Tabansi Udene Agbadana 1937 to 1987. Den di prezent Eze Nri Enweleana sekọndụ Obidiegwu Onyeso of Obeagụ 1988 till date.

Nri Enweleana fest ji wee bi from 1795 to 1886 nee di pikchọ den nke a bụ Nri Ọbalike nke a bụkwa ngwongwo a kwata na obu ya ka o jebere ibe Nri Ọbalike 1889 to 1936 ị ma na m kọwalụ sị unu na anyị nọtere n'oge ndị ọcha wee chee ịconvert the entire Igbo people into Christianity in a twinkle of an eye so desi nye nsogbu rinne after ka o jewere ihe onye nke ọzọ wee banye bụ Tabansi Udene Tabansi Udene Nrijiofor the second Eze Nri from 1937 to 1987 nke a bụkwa ihe ọ kpọtakwa na n'ogbugbu ya ihe ndị a dị ebe a nke a wụ his royal drum ịgba eze nke a bụ isi efi o gburu during his coronation oge e chiri ya eze nke a bụ eh, ite o ji were agbanye mmiri ọgwụ nke nke nke bụ eh, wooden eh, gong ekwe Aha. ị nee anya n'azụ ebe a ị fụ

others nke bụ ogene o ji wele asilence the crowd ma e nwee mkpọtụ na his palace ọ kụrụ anya four times ife ị ya-anụ bụ igwe everywhere adị quiet nke a bụ eh, okogo n'oge gboo ọ bụrụ na mmadụ ya echi ọzọ tupu ichi ọzọ ihe emegode mma na be mma anyị na-eme ya wee mma mmanwụ ị ga-egote okogo ya ka ị ga-eji wee na-ala wee na-echi gị echichi ahụ ya ka ya na-etinye ihe ndị mmadụ nyere gị as onyinye nke a bụ Igbo temple objects ife a na-enweta na temple ndị Igbo a nọmbasịrị ya nọmba ị gụọ ha ihe e dere ebe a ị fụ nọmba 1 chekie ị fụ nọmba 2 chekie all these things dị icha n'ime ebe a wụ ihe a na-enweta na temple na obu a full-fledged Igbo man nke bụ ekwe ọgbọ metal gong age grade ọ na-abụ ọgbọ phase out na ndị ebute ekwe ha ebe a iji gosi na ọgbọ ama anọrọ na onwe zọ ya n'ụlọ so ị banye n'ime store anyị kịta anyị nwere more than 50 metal gongs ọgbọ ndị phase go out from 15 a 15 to present nke a bụ eh, ekwe abịa ọ bụrụ na onye chiri echichi na ndụ especially onye chiri ọzọ ma ọ bụ ọba nwụrụ a ga-etiri ya abịa iji wee gosi na ọ nọọsụ wee kwere ugwu ikpeazụ nke a bụ ebe e dewechara ụmụ ihe dị iche iche nke bụ egbo and abadaba na egbo na abadaba a na-edokọ ya ọnụ kama na due to lack of space during new yam festival a ga-egbu ọkụkọ tinye mmee nya ebe a wee yọọ ndị ichie na the ancestors ndị gafegara agafe ka fa nye aka ka emume erim ji ahụ a ga-eri na nke ka ọ gaa nke ọma ka a ghara inwe onye e gburu ma ọ bụ onye e merụrụ arụ nke fertility shrine akwali ọmụmụ ọ bụrụ n'oge gboo ọ na-abụ eh, nwoke nwoke nụrụ nwaanyị o kpuo akwali ka nwaanyị a nụtara na ngwuru ahụ wee nwee ike tụọ ime ka ụmụazị a mụtara nwee arụ ike mana kịta anaghị emezi ya wetara na a bịa a bịazi kịta nsogbu a na-adị n'ezinụlọ dị iche iche maka anaghị ekpuzi akwali a sị na ụka batara then nke anụma bụ eh, Arọbụnagụ then nke a nke a wụ akwali then nke a wụ ọdakoro a na-akwa nze a ga-amakwa ihe n'elu geti nti ọkụkọ dị ndụ ọ nọ n'ebe a nwụrụ nọ n'ebe a lena a na-eme maka taa mana ihe mezi ejiri afụkabazi ahụ na butu ụka abịazi egbuo ya nọ na etiti geti na enyi ebe ahụ after four days bọnyị maka ole na na ọ na n'ebe a nwere nsogbu nke a bụ akọ na uche agwụ ọ bụrụ n'oge gboo nwatakịrị na-eme omume adịrọ mma e mee gịnị e meere ya emume akọ na uche agwụ ka o nwee uche nwee akụrọ wee nwee ike na-eme ka mmadụ nke a bụ ọfọ akọ na uche agwụ mgbe anyị na-eme ya wụ emume a ga-edewe ọfọ a ga-eji wee gọrọ ya ọjị wee kpere ya ekpere ka ihe ọ na-eme na-aga nke ọma Nke a wụ ritual skin of an Igbo ram, akpụkpọ ebunu. Ọ bụrụ na a chọọ ịgba aha ma ọ bụrụ a chọọ ime emume dị n'omenala, a ga onye na-eme eme ga-anọ na akpụkpọ ebunu wee na-eme ka ndị ichie wee nabata ihe ọ na-eme. Nke a bụ ibe e ji achụ aja. Ọ bụrụ na e nwee nsogbu n'obodo ma ọ bụ na ngwuru, a ga-akwakọ ngwongwo n'ime ihe a wee jee n'aja agụ je debe ya ka e wee chụpụrụ ndị mmụọ aja ka udo wee chịba nke a bụ ekwensu ogologo ezi the devil of the highway ọ bụrụ n'oge gboo ọ bụrụ na a man tolite nụọ nwaanyị ọ ga-ekpu ihe a na-akpọ ekwensu ogologo ezi n'azụ be ya oge ọ bụla ọ chọrọ ije mba da ha o gote akwa ọkụkọ igbo ọ kụwaa nya were mmiri ya wụnye ebe ahụ kwuo ebe ọ na-eje ọ na-enye protection against accident ee nke a bụkwa ọ dakolukwa nke a na-enye n'ala ka nsogbu ghara ịdị na ngwuru ọ bụrụ na enwee nsogbu enye enye wee appease ndị mmụọ ihe ndị a dị ebe a bụcha ihe eji eme omenala dị iche iche nke a bụ agụ mme agụ mme n'oge gboo na akwa ha ji eje mba ma ọ bụ ebe a na-eme emume ndị eti na-aba ọ bụ na inye ya nsị ọ ya eme ọgbọ onye nwe nsị ma ọ nara obi nke a nụnwa bụ ife na edo eji ekpe ekpele nke a wụ ụlọ anwụ hmm? ụlọ anwụ bụ achọ ịchụ aja a ga-eweta ụlọ anwụ wee tinye ihe so na ngwongwo na ngwongwo eji wee chụọ aja nke a bụ ikenga nke a wụ oche mmụọ nke a wụ alụsị eke nke a wụ okposi nke wụ ụkpa eji ebufe aja nke wụ nzu nke a bụ ogene mkpị naabọ eji akpọku ndị mmụọ nke a bụ ife dibịa ji were akpọku ndị mmụọ ọ kụ ya n'ekwe nke a bụ ebiri ma ọ ugiri eji were agba ama nke a wụ the four market days of Igbo land eke oye afọ na nkwọ na-ekweghị ebe a eke oye afọ na nkwọ ụmụnne ka ha bụ nke bụ ekwe ụmụ ọgbụ nke bụ ọfọ eji achụ ekwensu ọ bụrụ na enwee ekwensu na ọgba aghara na obodo ma ọ na ngwuru ewee were ọfọ dewe wee mee appeasement nke a wụ akwụkwọ ebenebe eji achụ ajọ mmụọ ọ bụrụ na ajọ mmụọ na-abata na ngwuru na-enye nsogbu amakwụnye n'elu a na-egbu nke a wụ ofu egbe ejikwa ya achụ ajọ mmụọ nke a wụ ọfọ ọfọ itenaanị efekọrọ efekọ ime emume nke izizi ifekọ ime nke ịbọ ime ndị emere onye ịbọ ịma na imezuo iwee kpọrọ ọzọ nke a bụ ọfọ amachara amacha eji egbene ọkụkọ na ọjị na mmanya were amacha ọfọ o wee dị ile nke a bụ uduke ọ bụrụ na ajọ mmụọ na-abata na ngwuru ịgba itinye ọkụ ọ na-akwụ anwụrụ na-achụsa ajọ mmụọ na ajọ mmadụ ndị a bụ objects of personality cult n'Igbo land ndị a bụ ikenga okposi ya ancestral god ndị a bụkwa ya ikenga nke a bụ ceremonial iron lances nke bụ ọtọnsị ụmụ ndị Adama nke bụkwa ọtọnsị eji akpụ alụ ịma na ọ sọ Nri na-akpụ alụ n'ala Igbo nke a bụ ọtọnsị ọtọnsị ọtọnsị nke a bụ oji mmọnwụ na-eji ma ọ bụ native doctor nke a bụkwa ọtọnsị then nke a bụ ngwu ọzọ ma ọ bụ ngwu agaliga only ọzọ men can carry it

Agwụ nwere particles ngwongwo agwụ were arụ ọrụ ịfụrụ nne nwaanyị agwụ ịfụrụ ọfọ agwụ ịfụrụ obele agwụ ịfụrụ okuku agwụ nọmba 6 ịfụrụ isi enwe agwụ ịfụchara ma nzu agwụ ma mbekwu agwụ ma uriri agwụ ma nchi agwụ ma okuku agwụ all these things ngwongwo na ngwongwo agwụ ji alụ ọrụ agwụ bụ ambivalent spirit sometimes ọ na-adị destructive mm. sometimes ọ na-adịkwa constructive ọ bụrụ na ọ dị destructive eme ya peace by using left hand to offer sacrifice to it. o nwee ife a na-aga na-ekwu mmadụ ịgbanaga ọsọ agwụ ma mmadụ ịdọtu agwụ dịka ndị na-eme dibịa a na-adọtu agwụ ọ bụrụ na dibịa ma mmadụ ọ bụrụ na asafuru okuku ya ije ikwu nne gị ma ọ bụ ndị be nna gị adọtuolu gị agwụ dị agwụ enyere gị aka wee na-alụ ọrụ ụdị agwụ ka a na-ekwu agwụ bụ agwụ nọ ịghọtago agwụ niile bụ agwụ maka ọ ambivalent gịnị spirit then nke a bụ igbo cult objects mm. in the past ndị igbo na-initiate onwe ha into cult mm. enwere iru cult ịfụrụ ya cult of the face enwere ụmụ ọkụ cult cult of wealth then enwere ilo na nkwụ enwere ufo fame then enwere ụkwụ na ije movement ife ndị a wụ cult ha na-abacha in the past wee na-aprotect onwe ha nye ọbụla n'ụdị cult ụmụazị kịta na-aba ọ bụrọ ụdị nke a mba no cult ndị mgbe gboo cult ndị gboo ji wele enyere onwe ha aka wee na-aga n'ihu nke a bụ mma eji egbu ichi mma eji egbu ichi nke a bụ mkpọ ụtaba nke a bụ the face of an ichi man late eh, Ignatius Ugochukwu Ilan o gbulu ichi nke a bụkwa onye nke a bụ native doctor from Enugwu Ukwu then nke a bụ replica of an Igbo man before the arrival of the Europeans mgbe anyị ka na-awa ọgọdọ ada eyi akwa na-arụ ọgọdọ ụmụ nwoke na-awa ụmụ nwaanyị na-eyi a na-ama akwa a na-akpa amị ọ dị dasara ifuru ichi o gbu gbalata na ankle rope wee dị aka na akpa na-eche maka ọbịbịa ndị ọcha bịara wee na-achọ ka egbosa ha ala Igbo then nke a bụ ene mma masquerade ndị Igbo kwuru na 1985 na ele mma ndị Ele mma.

ma isi ụlaga ma isi ma ọsị asịrị ma nna mmọnwụ ma nne mmọnwụ all these things wụ small masquerade na-eso ijele okay. musical instruments Igbo musical instruments from 1795 AD to date ndị enwere ebe a wụ musical instruments ndị Igbo nke a bụ akwa ọkọrọ bamboo bed nke a bụ ute ute igbo ebido yuzue na 1212 AD wee luo kịta nke bụ akwa ọkọrọ akwa ọkọrọ a na-efesi out ebe ihe enwetazi kịta ọ saịdị nsụka mana ọ ya ka ndị igbo ji edina ala n'oge gboo nke a bụ obere mmanya eji aṅụ nkwụ elu na ngwọ na ndị big one na ndị small one nke a bụ okuku eji echi mbe na n'oge gboo onye arụ na-egbu mgbu ebefu onye arụ mịpụta bad blood nke a bụ ugbe n'oge nọ na-egosi the four market days of igbo land eke na oye na afọ na nkwọ then ebe a nwa bụ Igbo traditional ornaments and body beautification objects ọ dị nọmba adị ma jigida ma ma ma ufie ma edo ma mkpalọ ma ego iru na eze agụ ma ọna ma nja ma igu ma igu stone ma igu stick ma ivory bangle all these things bụ ife ndị Igbo ji eke ekike n'oge gboo ma ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị Kịta, all these things na-efesi out due to Christianity. Then na anịma cloth, oge ụmụ nwoke na-agwa ọbụla na afọ ụmụ nwaanyị na-ama mba anịma ebido maba ya na 1885 olu by 1904 o fesizie out mgbe a ka ndị ọcha bubatazili akwa wee kwụsịzie ịma ya ụmụ nwaanyị mara ya na-afụcha ime arụ fa anya nke a bụ okpuru ya ka ụmụ nwaanyị ji afanye akwa n'oge gboo nke a bụ ebe a na-etinye earrings and other things then the currencies and the stone materials fa bụ currencies eyuzugo na na west africa and na nigeria ma coins ma ego ayọ ma ọna mgbakọ ma manila ihe niile a bụ ego eyuzugo n'oge gboo then nke a bụ wooden shovel oge a na-arụ ụlọ ọtọ ụlọ aja ọ ya ka eji eme shovel nke a bụ chichọ ya ka eji na ya ka eji were aplasta ọtọ in the past oge a na-alụ ụlọ aja osi ite anụla pot stand oge gboo igu ka a na-ebujite nke dị fresh wee gwunye n'ala wee sie nri next time anyị ya-esikwe nri aga ewetara eme nkụ by then ọ dry okwute eji egwe ihe grinding stone ọ nya ka ndị gboo na-eyuzu were akwọ ma egusi ma ụtaba ma ụmụ ihe dị iche iche tupu meshin ọfụ wee batazi then nke anụnwa bụ ọkwa wooden mortar eji em, agwọ ji maọbụ ede maọbụ ihe ndị ọzọ dị iche iche nke a bụ ọkwa anọ small one adịghị ha then nke a bụ ikwe Eze Nri Ọbalike eji asụ ya nri ji mgbe ọ nọ nke a bụkwa ọkwa again eji aka then ebe a nwa bụ cooking utensils from 1050 AD to date assorted items ma ekwu ma akupe eji efuko ọkụ na ite eji amị anụ na azụ ma ọkwa mkpị naabọ eji etinye ofe na nri ma nke eji agwọ abacha ncha all these things wụ cooking utensils ma uri ọkụ ma ngwuru uri ọkụ ma mma mma ekwu ma mkpịsị eji adụpụta ji na ede ma ngịga eji edewe azụ na anụ ndị a wụ cooking utensils a na-afụ na kitchen be nwaanyị zuru ezu na Igbo Simon emesi abana nya nwa wụ man nọkarịcha ọdụ n'ụwa n'ala Igbo eh, 1919 to 2020 so ọ nwụrụ last n'ọgbọ ya amaka ekwu age grade ha wee bute the picture ebe a ifuru ekwe ọgbọ ha dọbie as the last man nwụrụ ebutekwuru ha ncha ebe a then eh, nke a bụ igbo war weapons ndị eji anụ agha n'ala igbo nke a bụ dane gun egbe ntụ ka a na-agụ ya ke wụ mma agha dịka dagger nke a bụ mma agha kwa nke anụnwa achọ ije agha a na-etinye onwe likwid ihe anya na bụ poison ịbịa sonye ihe na mmiri a bịa tụnye mmadụ onye ọ bara arụ ama adịrị same thing with this one Ke bụ ekpeke ọgụ eji were echedo ọgụ na nke obere na nke etiti nwekwa big one. Ke bụ ụta then ndị a bụ okpu agha a na-ekpu n'isi were protect the the skull. Nke a bụ anyị nwere nnukwu mmiri a na-akpọ ezu ide mmiri ndụ chikọrọ na akụ mbe a bụ mbe enwetara na the mmiri na 1971 the biggest mbe enwego n'ụwa ọ nọ na mmiri ebe a enwetara ya wee bute okpokoro ya ebe a wee debe people wee na-ene ya nke a bụ eke ọgba enwetakwara na same mmiri kwa eke ọgba maka o nwerọ ụdị anụ anọrọ na ezu be anyị then nke a wooden python artifact akpụkwara ya form of um, eke kwa decoration then nke a calabash bowl ọ dị similar to that one eze nri ọbalike nyere ndị ọcha bịara na nri

so that one ebunyere ọ dọrọ ya kịta na na paris na their museum na paris nke a bụ marine spirit ọ dị n'ezu be anyị ebe a etu aka ọ na-adị ọ na-enwe two pythons decorate onwe ya ọfụma anyị na-akpọ ya mermaid ọ mamịwata but the main name ndị ọcha na-akpọ ya bụ marine spirit ifu nke dị n'ezu be anyị etu aka ọ dị ọ ndị fụrụ ya nụ bịara nweta the design ewee carve ọ ya fishnet fishing implements from 1902 to date ma ụgbọala ma aga na ife eji akpa m ụgbọ

nke a bụ egbu nke a nwa bụ ogirisi mana ogirisi ka eji atụ ogbosi and in the absence of ogbosi i use abụ ogirisi nọ wee offer sacrifice then nke a bụ ọgbụ chi kama due to lack of mmiri fa dried up nke a bụ tray eji agbasa ihe n'anwụ abacha mkpụrụ akwụ na other things dị iche iche igbo pottery vessels nke a ka eji agbanye mmiri nọ na nka na nka na nka na nka ndị a dị ebe ahụ mmiri ọṅụ nke a ka eji abanye akwụ ma ọ bụ akwụ then ndị a bụkwa ndị eji ndị eze ji were achị a-preserve mmiri ọ na-enwe ọ na-adị in sizes nke a for kola nut nke a na-aserve kwa as musical instrument with this one nke eji abanye ihe mbanye then ndị a bụ ndị eji were achụ aja na aja agwụ ma nke a ma nke a ma nke a Um, Igbo agricultural implements and palm wine uh, materials nke a bụ okpu onye ọrụ ugbo nke a bụ otenkwụ nke a bụ obele mmanya nke a bụ obele mmanya nke a bụ nkọ eji ewid ahịhịa a na ọgụ eji akpa na iko mmanya na mma oge so ihe ndị a niile bụ ihe eji onye ọrụ ugbo onye a kịta na ọ dị ka ote nkwụ ote mmanya mm. iburu obodo oji polete maka ndị Igbo na-aṅụta mmanya ọnụwa n'oge gboo biko curator anyị kenere gị ndị nkụzi ọdịnala na omenala Igbo kenere gị rinne n'ihe ọma ị na-akụziri ndị Igbo maka na eleghị anya anyị ga-abịaghachikwa ọzọ maka njụ gị etu igbo si wee do ife a na-asọ asọ ife bụ nsọ enwere ife ọjọọ dị n'omenala igbo maka na ife niile ị kụziri anyị kịta enwere nke anyị ji wee na-emegbu nwoke enwere nke eji emegbu nwaanyị so ọ ya ka m ji wee sị ka m welite onwe m wepụta onwe m ka m chụọ onwe m aja ka m zikọ ndị ụwa na ndị niile na onye kpọrọ ọba ya ọkpọkọrọ agbata obi ewere ya kpoo ntụ ka ndị na-akọchasị omenala igbo ndị na-ekwu ọ bụ na esi n'ọgbọ ọrụ chukwu ka ya ghara ebe ọtụtụ mee ka kraịst zọpụta nwoke zọpụta nwaanyị na ọkpọrọ nkọchasị omenala igbo anyị kelere gị rinne University of Ibadan ndị bịaranụ wee mee nnukwu ife dị etu a na be anyị wee na-ekele gị na ị nọgo arọ kwuru arọ n'ebe a wee na-akụziri ụmụ akwụkwọ enwere obodo dị iche iche ndị ọcha dị iche iche na-abịa ebe a ana m ayọkwa gị ka ị kọwara ndị Igbo ọ bụ na ndị si na fa abụrụ isi ọ na ha abụrụ ọdụ ọ bụrụ ọdị ntụ isi na ọdụ kedu ihe iji bụrụ isi unu afụgo ihe anyị gosiri unu taa ee anyị eje Agụlụ anyị eje Enugwu Ukwu anyị eje Arọchukwu anyị eje Ọka ịka ndị ahụ si na ụlọ akwụkwọ etu esi wee kọwa ka ndị Igbo ọzọ kọwakwa nkefa zikọkwa ndị ụwa nkefa ka anyị wee malụ ndị bụ isi a na-ekwu ekwu a na-eme eme eziokwu bụ ndụ ka biko ka ị kenee ndị ee nkụzi ọdịnala igbo na-agwakwa ndị igbo ndị nọ n'ụwa niile fa na-efolokwa anyị na Facebook na-efolo anyị na YouTube ee na-ashiakwa ihe anyị na-eme obi wọwọ ka ndị igbo fụta na ọdịnala be ha mara mma ọdịnala be ha nkụzi ọdịnala be ha mmụta anyị ji wee mụta Ojukwu anyị ji wee mụta dọkta K.O. Mbadiwe anyị ji wee mụta Akanu Ibiam anyị ji wee bụrụ ụwa bụ ụwa ebe niile fụrụ ndị igbo bụ isi luchie ebe niile ọ maka na ọdịnala na-agba ike onye nkụzi Igbo etu unu si wee sị ka unu bịa na muziọm anyị na Nri isi Igbo rapụ maka ndị nọla na-eme politiks anyị bụ isi mba ị jee gụọ akwụkwọ ndị ọcha dị n'oge gboo gboo ma ndị bịara abịa fa na-akọwa gị n'ọnụ Ọ Nri na-akpụ alụ na the entire Igbo land. O nwee ebe e mere alụ onye Nri ji ọtọnsị je kpụọ alụ na cleansing. Afịa niile ị hụrụ ugbu a na ala Igbo Eke Oye Afọ n'oge gboo ndị Nri ka Eze Nri na-eziga ochegbuwa ahịa agọzie enyi gwuo okwu alụsị ebe anwa afịa ọbụla dị n'ala Igbo nwere okwu alụsị ọ bụgodu Otu Ọnịcha ị luo o nwere okwu alụsị ebe anwa ndị o nweta ma eji eji eri ahịa wee na-azụ ọfụma ụmụ ndị na-azụ ahịa n'ime ebe anyị wee na-akpata ihe ha ji azụ ezinụlọ ha. Ee, ekene m na etu unu si wee bịa Dịka eze ọba ee Dr. Ramas Okoye Asuzu si wee kọwa ee unu ga-abịa ọzọ mgbe ọzọ unu ga-abịa anyị ga-edugakwa unu ebe ndị ọzọ dị iche iche nya ihe a na-akpọ ya bụ archaeological sites unu afụ ma ana Nri ebe a na-anọ asụbe nsọ na ala Igbo ee n'ọnwa ra ole ma ole gara aga a sụbere oru na ana- na- na Igbo land niile a ga-edugwa unu ebe ahụ unu afụ ebe a na-eme ya te na e nwere okwu arụsị dị iche iche dị na Nri ma ebe dị iche iche ee unu bịazie ọzọ a ga-eduga unu n'obodo anyị unu wee wee fụ wee ma na Nri wụ ebe ọ na-eme eme ndewonu ee unu anụgo ihe okwu eze ọba kwuru ha ihe niile a na-ekwu ma Facebook ma YouTube ma ihe niile na na-efollow up ka unu wee fụ etu unu ga-esi enye aka ọ gbasa igbo niile ka ọ bụrụ omenala igbo na ịkwụba aka ọtọ etu igbo si eme omume igbo

Reuben Nwafọ Tabansi hmm. Orimiri na Nri o nyego aka n'obodo a rinne hmm. zụpụta ndị mmadụ n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche nwee kọmpani nye ndị mmadụ ọrụ ha si na ya na-azụ ezinụlọ ha nwa ya nwoke wu Dr. Charles Tabansi ọ nya lụrụ na after ka the first one dịgo old o wee destroy ya wee lụzie ya ọ dị na modern form like this so ọ nọ onye Nri lụrụ ihe a oh yes diọkpala Tabansi Udene
eh?
onye nwa wụ Reuben Tabansi Motors anyị ka ya amalụ ya ụlọ Professor Onwuejeogwu bụ a lecturer na University of eh, Ibadan and eh, oge Kenneth Dike jere abroad wee fụ na most of the artifacts dị na the british and the american museums bụ na Nri ka e si wee nweta so wee nata wee gwa university of ibadan institute of african studies na e nwe need to establish a museum here uh, the work started in 1966 but as a result of the civil war all the artifacts are packed looted because ha mere abandon wee gba ọsọ so ka ọgụ bere came back in 1972 wee malitekwa the work wee establish this museum eh? so Onwuejeogwu bụ brain behind the establishment of the museum all these artifacts were from inside the man na store anyị bụ nya nwa collect from the elders